aw diinɛ ɲɛma o de y'a to an y'a fɔ ye malikɛ y'a fɔ ko diinɛ ye mali ci a b'a ci k'a bolokolon ci de aw bɛna bɔ a kalama yan aw bɛna bɔ a kalama waati min na o y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ taara k'an dan pewu i ka n'i sigi dɔrɔn k'i bonbonsi bila dɔrɔn ka kɔlɔsi minɛ i bolo ha bisimilayi aramani arahim maliyɛn bɛɛ b'a fa n'a ba cɛ k'a d'i ma ye i bɛ t'u u jeni k'u sogo ɲimi n'o y'a sɔrɔ k'an bɛ diinɛ minɛ cogo ko diinɛ bɛ dɛsɛ a b'a sɔrɔ arabu sigilen don sankolo la yen ka na diinɛ minɛ ka diinɛ wusa n'an yɛrɛ fa n'an ba ye ka diinɛ wusa n'an yɛrɛ ye n'aw ma bɔ aw ka cɛkɔrɔbaw kɔfɛ ka diinɛ ku ka wuli ka bɔ misiriw kɔnɔ ka wuli ka bɔ nin salibaatɔya ni nin nkalontigɛ fara faralen nɔ n'aw ma wuli ka bɔ nin kɛlɛ la jɔn bɛ wuli ka bɔ nin kɛlɛ la jɔn bɛ se ka na faso jɔ aw ye aw sɔrɔsiw yɛrɛ aw bɛɛ lajɛlen kurulen don k'aw da diinɛ in kɔfɛ an faw de don an ka karamɔgɔw de don aw ka karamɔgɔw don aw ɲɛ tɛ dugu tɔw bɛ ka avanse cogo min na aw bɛ k'aw kunkolo siɲɛ faransi min ye faransi min ye sedaw bila ka taa aw deli aw bɛ k'aw kunkolo siɲɛ faransi min ye aw t'a dɔn k'a fɔ ko faransi y'i fara ka bɔ diinɛ de la o de y'a to faransi sera ka wuli k'i jɔ Nka an tɛ an tɛ maa tan kɔni an wasara an ka ko la an wasara malikɛ ka ko la an wasara mandenkaw ka ko la an wasara jatɔbugu kɛlɛ an y'o janjo ta IBK ko kɛlɛ an y'o janjo ta IBK bilara sini hali n'a ye IBK jasi a ka candidat président an ka tigɛ n'a yɛrɛ n'a yɛrɛ an ka yɛrɛ n'a siri an ka tigɛ ba da la an tɛ dimi yɛrɛ an ne yɛrɛ dɛ wala mandenkaw o yɔrɔ ko fɔ an tɛna fosi fɔ an dɔgɔninw an ka sɔrɔsiw an tɛ fɛn f'u ye u ye baara ɲuman kɛ mais an b'a dɔn maa minnu bɛ ka don n'u hakili jan an b'a dɔn diinɛ de nin b'a la sinon ee sedaw bɛ se ka na cogo di ko ka perezan minɛlen bila sedaw yɛrɛ sɔn k'o kuma yɛrɛ fɔ mais u bɛ deli u bɛ intervention kɔni kɛ mun de bɛ intervention tɔ nɔgɔya ni diinɛ faral'u kan k'aw deli nka aw dun ye kojugu kɛ dɛ ka perezan minɛ ka coup d'état kɛ ka tila ka perezan bila même pas une semaine aw b'a dɔn ko ko kɛ b'aw bɛɛ kɔ kɛ bɛ k'aw bɛɛ kɔ aw bɛɛ aw sɔrɔsi fɛn fɛn fɛn o fɛn bɛ nin ku la aw fɛn o fɛn bɛ ɲɛfɛ nin ku la aw bɛɛ vraiment kɛ b'aw bɛɛ kɔ a ye jɔ jugu de fili ji la ala tun kana kɛ k'a minɛ k'a bila ala tun kana kɛ a ye kojugu kɛ nka e wara min ka kun ka tiɲɛmatɔ la an ka fosi t'a la anw ye min ɲini ala fɛ ala y'o kɛ an bɛɛ wasalenba i m'a n yɛrɛ tɛ dimi bilen yan an bɛna sigi ɲɛ n bɛ yɛlɛ de an ta non a bana IBK kun ka bɔ yen o kun y'an ka objectif de ye jatɔbugu maa dɔ tun ka se ka bɔ arasa tun ka se ka vrai vrai visage ka se ka bɔ ka yira maaw la o tun y'anw ka combat ye a banna malikɛ nana liti fɛn o fɛn a y'a bɛɛ gagné donc chapeau ɔ ni malikɛ y'a liti gagné anw minnu b'a nɔfɛ anw bɛ mun de fɔ tuguni ni fɛti tɛ aw kana dimi n fɛ n ka cɛw maliko a y'a to tan don min na ni maliyɛnw nan'a dɔn k'a fɔ diinɛ de bɛ ka faso ci n'u nan'a dɔn don min na u bɛ sɔrɔ ka faamuyali kɛ o don u bɛ sɔrɔ ka wuli ka faso jɔ ka boli ka kun tɔw la quoi fulakɛ mana tile fila kɛ sunɔgɔ la i bɛ tila ka tile tan de kɛ boli la i ka misiw nɔfɛ anw maliyɛnw maliyɛnw bɛ tila ka boli yan ka tɛmɛ jamana tɔ den bɛɛ lajɛlen kan o don bɛ na dɛ ayiwa mandenkaw aw yɛrɛ bɔra surɔ ka taa manden kɛnɛ minnu tun bɛ manden kɛnɛ sanfɛ ani minnu tun tɛ manden kɛnɛ sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen ye video in kuma mɛn anw mandenkaw ka porofosɛri ani arabu jɔnw arabu taabolo maaw ka porofosɛri nana baro kɛ surɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn sabula ne t'a fɔ n ko ala ko sabula ala ko ye dalu ni dalu de dalu min tɛ se ka wuli o ye ala ta de maa si tɛ se ka ala ko dalu wuli nka n'i y'a ye i ka dalilu maaw bɛ k'i ka dalilu jɛngɛjɛngɛ ou bien ni ni maaw ye dalilu kuma n'aw ni maaw nana sigi dalilu sur dalilu argument sur argument e dimina ou bien e ye dɔ in e ko i t'i da don dɔ in da la e ko dɔ in m'a faamu de e ko dɔ in ye kafiri de i bɛ taa sɔrɔ dalilu jɔnjɔn de t'e bolo wa dalilu jɔnjɔn bɛ min bolo ta ye ala ko de ye ayi n'an ko an bɛ na ni kuma ye fan o fan u b'a fɔ k'an bɛ ka diinɛ ee kafiri don u bɛ diinɛ contre la n'o de fɔ a ɲɛna n ko n'aw bɛ jahanama clé ɲini a b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ba ka poche kɔnɔ a kana t'o ɲini yɔrɔ jan a bɛ ne yɛrɛ jahanama clé bɛ bila mara ne de kun n'an ko an bɛ na ni kuma ye fan o fan u b'a fɔ k'an bɛ ka diinɛ ee kafiriw don u bɛ diinɛ contre la n'o de fɔ a ɲɛna n ko n'aw bɛ jahanama clé ɲini a b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ba ka poche kɔnɔ a kana t'o ɲini yɔrɔ jan a bɛ ne yɛrɛ jahanama clé bɛ bila mara ne de kun sabula aw b'a dɔn cogo di ko anw bɛ ala ta fɔ aw ye kɛ anw mandenkaw ko in bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban anw ka tiɲɛ anw bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛ tila ka k'o de aw b'a ban k'a kɛlɛ kɛ anw ta anw b'a fɔ a ye don parce que o y'a sɔrɔ nous sommes tellement trop en avance anw bɛ avance min na aw ɲɛ kɛ an b'a fɔ a ye don min a b'a fɔ ko kafiru don he ninnu bɛ ala contre la ninnu bɛ silamɛya contre la mais après kɛ aw bɛ tila ka na anw ta in ɲɔgɔnna de fɔ o y'a sɔrɔ anw y'a fɔ a ye plus de deux ou trois ans bon aw tɛ se ka kɛ komi jamanaden tɔw b'a kɛ cogo min quoi i m'a ye hali ni professeur min bɛna kuma n'a y'a sɔrɔ a ye kuma min ta n'a y'a sɔrɔ martin luther king de ye kuma min fɔ a bɛ sin k'a fɔ d'après martin luther king a bɛ sin k'o fɔ ten ou bien d'après quelqu'un ɔ aw tɛ se k'o de fɔ parce que fosi tɛ yen malika ma min fɔ diinɛ ko kuma in na faso b'a dama diinɛ b'a dama a ka ca san saba a bɛ k'a fɔ a y'a gosi ko kafiri don ɔ a yɛrɛ bɛ ka malika ka kɛlɛ de kɛ bi bɛɛ kɛra malika ye bi wayi ɔ a ye bɔ k'a fɔ a ye sa ko aa malika kɔni y'a fɔ an ye a y'o fɔ sa mais a se k'o fɔ a tɛ se k'o fɔ parce que aw yɛrɛ dilanna ni nkalon de aw y'aw ban ka bɔ nkalon kɔji la ka taa aw jɔ gere kan ka maaw sama aw tɔ aw jɛɲɔgɔn n'a denw sama ka bɔ aw dɛsɛra k'o kɛ aw tora nkalon kɔji la ye ɔ ka sɔrɔ ka aw tun bɛ nkalon kɔji la ka sɔrɔ aw b'a dɔn aw bɛ nkalon kan professeur ni an ka eh, an ka professeur kumana surɔ ko mufti nefertiti ka kɛnɛ kan karamɔgɔkɛ bɛ kuma ni silamɛya tɔgɔ de ye ɔ karamɔgɔkɛ in yɛrɛ t'a dɔn k'ale yɛrɛ ye min ye fɔlɔ ɔ n'i yɛrɛ t'a dɔn k'i ye min ye c'est à dire que quand tu es arrivé là ni polisiw y'i ɲininka u b'i ɲininka fɔlɔ min na o ye carte d'identité hali n'o y'a sɔrɔ i ka passeport de don n'o t'e kun kuma yɛrɛ man ka k'e fɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ t'a dɔn k'ale yɛrɛ ye kamiti a ko ko kamiti yɛrɛ ça veut dire quoi c'est à dire que kamiti les kamakaw an parce que an bɛɛ de bɔra yen ka na manden fila fara bamanan an bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔ de la ka na an bɔra a tun bɛ fɔ an ma nous sommes des kamiti anw ye kamakaw de ye maraka b'a la bamanan a bɛɛ quoi c'est à dire k'i kan'i miiri race fosi la n'an ma an bɛɛ de bɔra yɔrɔ dɔ la ka na manden ɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ t'a dɔn ale yɛrɛ ye min ye fɔlɔ a ko k'ale yɛrɛ ma deli k'o mɛn o ɔ mɔgɔ min ma deli k'a mɛn ale yɛrɛ ye min ye est ce que o ni maa bɛ se ka débat kɛ wa nka ale bɛ arabu dɔ fɔ makan ale bɛ arabu dɔ fɔ alikaba kɔnɔ n'o de fɔ a ye ne tɛ diinɛ contre la ne bafa ne yɛrɛ bɔra diinɛ du de kɔnɔ nka ne bɛ ka ala de ɲini wa n b'a ɲini fana hali ni mɛlɛkɛw y'u jɔ n ni ala cɛ n b'u cɛ fara ka tɛmɛ ka taa ala ɲini n b'a sɔrɔ sira fɛn o fɛn kan n b'a ɲini n'o y'a sɔrɔ n b'a sɔrɔ de ko hali k'an sigi ka ala yɛrɛ sɔsɔ n b'o kɛ quoi n b'ale ɲini de parce que ala de y'a fɔ k'an ka kalan i kalan a ye kalan n'aw ma kalan se k'ale dɔn ɔ i bɛ se ka kalan cogo di n'i ma question poser ɔ silamɛya de ko ko question tɛ poser ale kun bugɔli min dara ne ka dugumakalan na a ma da maa si kan parce que n'i ye hali karamɔgɔ ɲininka ko nin kɔrɔ ye di a bɛ gɛɲɛ sigi i kun parce que i man ka ɲininkali kɛ ɔ dɔnniya min na ni maa man ka ɲininkali kɛ aw yɛrɛ ka question poser aw yɛrɛ kun bani dɔnniya min na tu n'as pas droit de poser la question arabu minnu ni hali silamɛw b'a fɔ arabu ye kafiriw ye parce que silamɛ bɛɛ bɛ arabu yɛrɛ lagosi nka silamɛ tɛ sɔn maga ka kɛ silamɛya la hali an mɔkɛw an mɔkɛw yɛrɛ tun tɛ hɛrɛ da arabu kan nka maga tɛ kɛ silamɛya la et pourtant silamɛw arabuw dun de ye silamɛya ta ka na di anw ma ɔ an ko maa minnu man ɲi ni zon ye fɛn ta ka na d'i ma i tɛ zon ɲininka a bɔra n'a ye yɔrɔ min na fɔlɔ wa mandekaw anw kafiriya anw kafiriyara tan de malika yɛrɛ kafiriyara tan ko an kana silamɛya ɲininka nin kɔrɔ ye di nin ko in aw bɛ ka nin fɔ o kuma na o nin kɔrɔ ye di nin ko in kun ye mun ye nin ko in kun ye mun ye k'an kana ɲininkali kɛ ɔ anw mandekaw de ko k'an bɛ ɲininkali kɛ o de y'anw bɔ silamɛya la sinon an bɛɛ lajɛlen ne filɛ nin ye n'i ye kuranɛ da ne kɔrɔ ne bɛ min dɔn a la caman ka karamɔgɔ sigilen bɛ misiri kɔnɔ wo ci la yen nɔ bo ci la ka dulɔkiba jukɔrɔ ne bɛ min dɔn a t'a dɔn ni kuranɛ tɛ hali ne kumacogo i b'a dɔn karamɔgɔ tɛ dugukolo kan dalu min bɛ ne bolo n'an y'an sigi débat ni débat i bɛ se k'a fɔ ba fama de i ye kafiri ye ou bien n tɛ n da don i da la nka débat n b'a da jɔ i la kɛnɛ kan kana da kala ma dɛ na i sigi alikaba sanfɛ i ka n'i sigi ne ba fa ɲɛna an ka débat kɛ i tɛ se n'i y'a da to na ne yɛrɛ fa walayi bilayi dalu min bɛ ne bolo n tɛ na ni kuranɛ ye n tɛ na ni bibulu ye n tɛ na ni linjira ye n tɛ na ni fosi n bɛ na ni maaya de ye maaya ɔ maaya yiri in de turulen don ne ba fa kɔnɔ a ka ca san kɛmɛ wolonwula ni bi wolonwula ni wolonwula n bɛ na n'o maaya yiri de i ni maaya yiri in dɛ i n'o de bɛ débat kɛ i ni ne tɛ débat kɛ kana ne lajɛ ko ne sigilen don faransi yan ee a bɛ tubabuw de ka dugukolo kan ee tubabumusoniw de b'a bolo yan a don ta a ko da manamana kan'o miiri dɛ a miiri dɔrɔn ko nin bɔra min ka se yan karamɔgɔkɛ ale t'a dɔn karamɔgɔ m'a dɔn ale yɛrɛ bɔra yɔrɔ min a n'an ka porofesɛri ka kuma la kunu ani kamitiw ka porofesɛri ka kuma la kunu karamɔgɔkɛ yɛrɛ t'a dɔn k'ale yɛrɛ bɔra yɔrɔ min a ko k'ale yɛrɛ ma deli ka kamiti ko in mɛn a tulo la nka a bɛ kuranɛ dɔ fɔ alikaba kɔnɔ o de y'a to an y'a fɔ ye ɔ ne ni karamɔgɔkɛ taar'i sigi arabu karamɔgɔbaw kɛrɛfɛ Karam- arabu karamɔgɔbaw k'a ɲini- ɲininka ko karamɔgɔ e yɛrɛ bɔra min a bɛ mun de fɔ a t'a bɔyɔrɔ dɔn mun de y'o kɛ parce que fɛn dɔw de nana don anw na an bɛnbakɛw n'an fa n'an mɔkɛw la k'a yir'u la k'a fɔ ko aw kana fosi ɲɛɲini a la aw kana ɲininkali kɛ ɔ denmisɛnninw an- an an marala ten k'an bugɔ kalanyɔrɔw la an t'an tɛ ɲininkali kɛ ka kow da la donc ko min kɛra an mɛnna ka ko min kɛ maa bɛ dɔnkili n y'o de fɔ bi n ka kuma kɔnɔ hali an ka siti kɔnɔ dɔnkili hali n'a man di n'i bɛ k'a lamɛn dɔnkili nin bɛ da i tulo kɔrɔ i b'a lamɛn su fɛ i b'a lamɛn tile fɛ i bɛ obligé ka kɛ dɔnkili in fɛ ee e mana wuli sɔgɔmada fɛ bisimilayi ramani rahimi wula fɛ bisimilayi ramani rahimi tilegan fɛ kulu awuzu bilaw e bɛ tile bɛɛ k'o la i bɛ san k'o la tu es obligé tu es obligé a bɛ don i la de a bɛ don i jolisiraw ni fɛnw na ka yɛlɛ tu es obligé o ye kalan bɛɛ ye ɔ n'o donna maa min na ani mankutu minnu fɔra la k'o fara kan kuma minnu fɔra k'olu fara fara kan ka mankutu ɲumanw fɔ mankutu juguman fosi ti fɔ a la ala dun y'a fɔ k'ale kelen dɔrɔn de dafalen don ɔ ninnu bɛɛ ala ko ko ale kelen de dafalen don diinɛ fosi tɛ dugukolo kan diinɛ min b'a diinɛ denw bali k'a ye ka ɲinini kɛ n'a bɔra anw yɛrɛ ka diinɛ ba in na silamɛya ne tɛ n yɛrɛ bɔ a la o sabula ne bɛnbakɛw b'a la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ Facebook sanfɛ ee b'a fɔ a bɛ ka diinɛ taabolo dɔ de defan ne ni hali ni ala ka mɛlɛkɛw tɛ tiɲɛ kan ne t'i defan nka n tɛ diinɛ kɔni lagosi sabula ne b'a dɔn maa ka croyance kana tulonkɛ k'a la n tɛ tulonkɛ kɛ maa si ka croyance la nka k'a fɔ de ko ne ka sɔn i ta ma k'a fɔ depuis ne fitini ne bɛ san bi duuru la bi depuis ne san wolonwula yanni ne ka taa ekɔli la ne ye duguma kalan de kɛ depuis ne fitini ne bannen don ne ma sɔn min ma n tɛ sɔn o de ma mɛnɛ wa hali n karamɔgɔw b'a dɔn ko cɛ tiɲɛ bɛ cɛ bolo quoi mais an b'a bɔ a ka sinɔ a bɛna tɔw lafili a bɛna tɔw lamuruti ka fara kan Taa ka cɛ fɔ ɲɔgɔn sa karamɔgɔ tɛ silamɛ karamɔgɔ tɛ k'a daminɛ mali la fo makan n'i ni min sigira ka débat kɛ n'a diminen tɛ taa he nin ye kafiri de he a kana lamɛn sa he nin bɛ taa janɛmɛ de kɔnɔ he nin hakili ma s'a ma fɔlɔ he nin tɛna a faamuya yɛrɛ he nin kunangoyalen don n'a fɔra ko diinɛ min nana ko bɛɛ ka bɔ ko kalama o diinɛ min nana bɛn ni la paix ni fɛn bɛɛ la de diɲɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn kanu kama o e min y'o karamɔgɔ e bɛ se ka na dɔ rejeter cogo di ko o bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ o bɛ taa o bɛ taa e yɛrɛ bɛ janɛmɛ pasipɔri dilan k'a di i kan ka maa minnu bɔ janɛmɛ sira kan e yɛrɛ bɛna janɛmɛ pasipɔri dilan k'a d'olu ma ye e ka ala ko bɛ min est ce que e ka diinɛ e bɛ ka diinɛ min fɔ i y'a faamuya wa n'o y'a sɔrɔ i y'a faamuya est ce que e ka diinɛ vraiment vraiment c'est pour la paix ɔ an b'o bila yan mandenkaw n ka kuma sigikun tɔ ye bi ka bɔ ka foli kɛ an ka professeur ba ye professeur Gino an ka foli b'i ye hakilima bɛɛ y'a dɔn kunun a y'i komi i n'i ka bilakoro de tun bɛ ka kuma i ni mufti ka baro sɔrɔ mandenkaw ka kɛnɛ kan nefertiti ka kɛnɛ kan a y'i komi i n'i ka bilakoro de tun bɛ baro la parce que a tun tɛ dɔwɛrɛ la ni saboteli tɛ o a tun tɛ dɔwɛrɛ la ni farafinya yɛrɛ lagosili tɛ ale yɛrɛ bɔra farafinya la a kɛra arabu de ye arabu tɛna ale jate hali an bɛ bilali min tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ nin bilali n ko arabu y'a minɛ k'a kɔbɔ de aw bɛ se ka ko nin ye bilali den ye nin ye bilali bɔnsɔn ye wa a tɛ yen munna bɔnsɔn ma y'a la parce que u y'a minɛ k'a kɔ de bɔ maa o maa n'i y'a balalen arabu taabolo la a ma bɔ mali da fɛ fɔlɔ ou bien a ma yaala fɔlɔ ɔ ni min n'i ye min ye min bɔra mali da fɛ n'o yaalala k'o balalen don a la hali bi n m'a fɔ silamɛya dɛ arabu taabolo maa bɛ se ka kɛ silamɛ ye maa bɛ se ka ala dɔn ka kɛ ala fɛ k'a sɔrɔ i tɛ arabu taabolo kan n'i ye maa o maa ye arabu taabolo kan a ka nafolo sɔrɔ siraw b'a la a ka muso sɔrɔ siraw b'a la a ka bonya sirilen don a la nka k'a fɔ ko a t'a dɔn parce que a bɔra a ye diɲɛ dugu tɔw ye a ye adamaden tɔw taacogo ye a ye diɲɛ kɔnɔnaw ye parce que n'i bɛ mali kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko karamɔgɔ ninnu bɛ min fɔ ko mali dan ye o de ko diɲɛ dan ye mali ta in de ye o de y'a to an caman donna n'an baga kirikaraw y'an kun yan an ma tɛmɛ san kelen kan an y'u fili poubelle la i ma senegalais ye senegalais denmisɛnnin bɛ don faransi yan baga min b'a la a ka ca baga bi saba ni duuru ye a bɛ taa se kalo fila ma a b'a sɔrɔ a y'a bɛɛ fili parce que i bɛna réalité de o tɛ komi i bɔra silamɛya o tɛ komi i bɛna ko wɛrɛw i bɛna dɔn k'a fɔ i yɛrɛ tun hakili la ko kow ye min ye i bɛna dɔn ko kow t'o de ye quoi i yɛrɛ hakili la ko n'i y'a fɔ kunu fa ya kunu ko i yɛrɛ hakili la ko parce que n'i bɛ n'i bɛ phénomène min kɔnɔ quoi kow bɛ munumunu a phénomène de kɔnɔ quoi i m'a ye wa n'i ye sagajigi bila a sansara kɔnɔ ko o ko ka d'a ye a se b'a ye ka kɛ a ka sansara kɔnɔ parce que a bɛ sansara in dɔn a b'a kɔnɔ hali n'a bɛ sunɔgɔ la ko o ko ka d'a ye o bɛ k'a ye quoi mais n'i y'a bɔ sansara kɔnɔ ka taa n'a ye abattoir la o ye monde wɛrɛ de ye quoi an ka professeur gindo a ye baara min kɛ surɔ a diyara anw mandenka bɛɛ lajɛlen bravo à toi professeur gindo kamitiw ni mandenkaw ka foli b'i ye n'i nana débat ɲɔgɔn wɛrɛ la an y'a ɲini i fɛ kana tolerance kɛ i komi i ye tolerance k'a ye surɔ cogo min i y'a minɛ i komi i ka bilakoronin sɔrɔ i komi i bɛ ka kuma i ka denmisɛnnin fɛ nka kana o kana o jira u la bilen parce que n'i y'o jira u la u t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'o kɛ ka da bonya kan maa min tɛ bonya dɔn o bonyakun tɛ voilà donc o ye kamitiw ka cɛba yɛrɛ tarawele ka kuma ye k'o f'i ye k'i ka tolerance jigin dɔɔni ne kɔni ko tolerance kɛ ale ko ko tolerance zero voilà donc foli b'aw bɛɛ maninkaw

sɔgɔma a ni tile a ni wula ça dépend bɛɛ n'i sigiyɔrɔ don mande kɛnɛ sigira comme d'habitude donc mande kɛnɛ c'est une émission euh, pour promouvoir la culture malienne la culture africaine Donc voilà, animé par la reine Nefretiti, la reine mère de Malika famille. Malika famille, muso bɛɛ lajɛlen. Donc bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan nɔ. Eh bi ka di dɛ. Voilà professeur. Oui.
I tulo bɛ n na wa? N tulo b'i la, n tulo b'i la, n tulo b'i la. Voilà, i ni i tulo bɛ mufti la.

awɔ d'accord professeur an tulo b'i la donc nefretiti ne b'i fo awɔ merci voilà donc balimakɛ min fana bɛ ligne na n'a a sɔnna ka na an ka masala awɔ k'an hakilinaw falen falen awɔ voilà an ka foli b'a ye kosɛbɛ mufti tulo b'a la k'a ka foli b'i ye n b'a mɛnna kojugu awɔ An lamɛnbagaw bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ an bi k'an lamɛn donc an bɛ foli k'u ye bɛɛ lajɛlen ka tulo bila voilà bon n bɛna don kuma na i ka ɲininkali i ye ɲininkali kɛ religion de la
sabula bon min ye religion ye bon an k'a kɛ religion ye parce que bi bi in na n'i ye anw ɲininka bon anw bɛna kuma in bila puisque a daminɛna anw de la ni n ko anw parce que diɲɛ danna bi ma diɲɛ dan dɛ o ye tiɲɛ ye tubabu kɔni ka kumaw ka ca c'est des millions d'années Mhm, an kɔni an bɛ se ka fɛnw fɔ mhm, n'an k'an bɛ waatiw fɔ an bɛ waatiw fɔ donc k'a tɔ to k'a tɔ to mhm. i b'a fɔ dali dali masa yɛrɛ ka ko bɛ cogo min n'an k'an b'a fɔ an b'a fɔ k'a tɔ to Mhm, ne ye kuma dɔ y'ale ka kuma na awɔ a ko ko ala yɛrɛ de ko

voilà bamanankan na komi ne bɛ kuma bamanankan de la. awɔ maaninfin quoi. ɔhɔn. ne ma ala tɔgɔ fɔ justement an ka parce que n'an an baro in kɔnɔ sisan an tɛna ne anw t'a fɔ ala o anw kɔni anw kɔni bɔra an yɛrɛ kalama an ye danni ye an ye danni ye an ye danni ɲɛɲini an y'a fɔ. ko professeur ɲɛna mun de k'ale bɔ a yɛrɛ kalama k'a fɔ k'ale ye danni ye.
ko mun de y'e bɔ e, e yɛrɛ kalama k'a fɔ ko da i ye danni ye parce que olu t'a fɔ ala o olu b'a fɔ ko dali masa de dali masa mais nana que ça soit dali masa que ça soit julakan mhm. que ça soit arabu mhm. ale jɔn de k'o hakili don ale la a k'a lɔn cogo di ko nin ye julakan ye nin ye nin ye o hakili a bɔra n'a ye min fo ka danni masa lɔn non a ye question min poser ne kun an b'a fɔ de ma ko conscience puisque ala ye mun de di adamaden ma a ye eh, miiri de di adamaden ma mm -hmm. o miiri anw ka jate la o ti baganw na donc l'homme est doté de conscience o conscience de b'a to adamaden bɛ miiri ka bɔ ni sira dɔw ye o jaabi de bɛ ne bolo k'a fɔ eh, an karamɔgɔ ye awɔ karamɔgɔ
i ye kuma mɛn wa n y'a mɛn mais n ma sɔn professeur ka kuma ma dɛ o taara ne lama lama firawuna ninnu tile la firawuna min n'a lagosilen de don kuranɛ mhm. kɔnɔ mhm. firawɔn yɛrɛ si ma dɔn puisque u ye firawɔn u y'a kɛ mɔgɔ u y'a a kɛra tɔgɔ de ye u y'a kɛ tɔgɔ ye alors que firawɔn tɛ tɔgɔ ye firawɔn ye titre de ye puisque firawɔn min tɛmɛna dugukolo kan a bɛ mhm. firawɔn kɛmɛ saba bɔ hmm. firawɔn kelen min ko de don kuranɛ kɔnɔ nous on le sait pas o ma dɔn o ma dɔn Faraon yɛrɛ si ma dɔn puisque u ye Faraon u y'a kɛ mɔgɔ u y'a la u y'a a kɛra tɔgɔ de ye u y'a kɛ tɔgɔ ye alors que Faraon tɛ tɔgɔ ye Faraon ye titre de ye puisque Faraon min tɛmɛna dugukolo kan a bɛ Faraon kɛmɛ saba bɔ Hmm. o Faraon kelen min ko de don kuranɛ kɔnɔ nous on le sait pas O ma dɔn.
o ma dɔn Mhm.
n'a ka di n ye n'an y'an baser tubabuw ka siyansi kan n'u ka recherche ye Mhm. diɲɛ

E pourquoi- diina ma damina Afiriki. cogo di ta mufti A fɔ professeur ɲɛna o. ɔn Professeur bɛ ɛɛ ale bɛ diina fan min kan ale de bɛ diina fan min kan diina fan kelen tɛ. parce que tubabu ko Euh, euh, Mahamakla, ɔhɔn donc c'est pour te dire mhm i bɛ se ka i i sara ala la k'a sɔrɔ i ma i jigi sɛmɛ fɛn na nka n'a ka di i ye fana i b'i jigi sɛmɛ fɛn na Mhm. ka i sara ala la Mhm. Eh, sila Mhm.
professeur ɲininka o Awɔ.
jɔn de ka ala tɔgɔ fɔ ale ye ale k'a lɔn cogo di ko ala bɛ yen a b'a fɔ min ye ko ala ala matigi matigi jɔn de ka matigi nin fɔ ale ye
an
kana segin o kɔ la tuguni an bɛ min na dɔrɔn n'a tiɲɛ ko miiri ni taasi dir'i ma ka ban quand même ne y'o de fɔ ale ye o
sankolo olu ya kan na u b'a wele cogo di san
A ko kan jumɛn na ko e bɛ sankolo wele cogo di aw ka kan na sankolo an ka kan de bɛ kuma na ale bɛ kan min na ne bɛ kan wɛrɛ de la an tɛ bamanankan de la ale bɛ ɲininka ko sankolo kɔrɔ de ye di mufiti e bɛ ka mun fɔ sa ko sankolo sankolo kɔni ye bamanankan de ye o o tɛ arabukan ye dɛ arabu fana b'a fɔ ale ko

fɛn dɔ bɛ yen nɔ min y'an bɛɛ lajɛlen dan mais mɔgɔw ka tɔgɔ wele cogo de tɛ kelen ye
ne y'o de faamuya a ka kuma na quoi c'est à dire aw n'olu la ne k'a faamu silamɛw b'a fɔ ko mas ko ngal ko ala ɛɛ kerecɛnw b'a fɔ ko ɛɛ matigi mais ɛɛ a tɔgɔ ɛɛ kemitiw b'a fɔ ko dali masa komi bamananw b'a fɔ dali masa Bon ni bi yɛrɛ tɛ ne ma kemisi yɛrɛ tɔgɔ mɛn ni bi tɛ. Ɔ kemiti kɔrɔ ko farafin de o. A fɔ a ye a ban kemiti to yen i k'a fɔ ko bamanan dɔrɔn. Ko bamanan b'a bamanan b'a fɔ dɔrɔn de ko ko dali masa. Mm-hmm. Anw fɛ bamanan anw fɛ Côte d'Ivoire n'i y'a fɔ bamanan mɔgɔ min tɛ seli kafiri an b'o de wele ko bamanan Côte d'Ivoire. Kafiri bɔn.

sura tan ni wɔɔrɔnan haya seginnan mhm. a sɛbɛnnen don ko ala ye ala ye bagan eh, bagan sugu eh, naani de dan mhm. i m'a faamu awɔ bagan naani k'olu bɛ taama fila fila u ye mun ko o sɛ min mun de sɛbɛnnen b'o kɔnɔ mhm. baw ani eh, eh, sagaw ani misiw ani faliw i m'a faamu donc fali cɛman n'a musoman ba cɛman n'a musoman a saga cɛman n'a musoman et tout ah est ce que an bɛ don min na ko bi n'i ye n'i ye o bovins tubabu b'a fɔ ma ko bovins baganmisɛnnin minnu n'an b'a mara n b'a fɔ n bɛna den damadɔ d'a ma n bɛ tan ɲɔgɔn d'a ma n'a ka d'a ye ne bɛ lisi kɛ Liste kɛmɛ incohérence minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ ani contradiction min b'a kɔnɔ n b'a bɔ k'a di mufti ma n bɛna dɔɔnin fɔ baro kɔnɔ mais voilà n b'a kanu après contact ka to an ni ɲɔgɔn cɛ an ka baro kɛ fɛn dɔw kan professeur i b'a fɔ minnu ma ko incohérence ani contradiction i m'a faamu mhm. bon o ye incohérence dɔ ye mhm. puisque fɛngɛ ti dan tɛ olu ye pardon u ye ɲagamɛw fɔ ka saga fɔ ka ba fɔ ka misiw fɔ i m'a faamu donc ko o naani ala y'o o naani de dan fila fila

a bɛnna joso a bɛnna josɔnna minnu ma olu de ye bandiw ye donc n'i bɛnna bandi ma min bi jo sɔn ani jo sɔn ka kɛ bandiya ye olu tɛ kelenw ye o awɔ o tɛ i m'a faamu wa awɔ a ye bandi dɔ de dɔn min bi jo sɔn awɔ voilà donc n'i bɛnna bandi ma min bi jo sɔn i bɛnna kelen ma i bɛnna fila ma effectivement i bɛ se ka jo sɔn yɛrɛ kɛ bandi ye n'o tɛ bon jo jo yɛrɛ ye min ye ale t'a si dɔn donc professeur na n'i ka daluya ye kun min na e ko ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye donc mufti fana ka expliquer comme quoi kuranɛ ye ala kumakan de sɔsɔlibali de don wulibali de don non kuranɛ tɛ ala kumakan ye cogo di tan kuranɛ tɛ ala kumakan ye min ye ne ye min fɔ depuis kuranɛ kɔnɔ fɛn caman de sɛbɛnna dali yɛrɛ dali masa ka baara kɔnɔna na u ye kuma damadɔ kuma damadɔw b'a kɔnɔ n'i y'olu ta k'u lajɛ bon i bɛn'a sɔrɔ olu ti bamananw ko ten o ye kunun tiɲɛ de ye o ti bi tiɲɛ ye o de kama an ko ko i b'a sɔrɔ kuranɛ bɛ sɛbɛn waati min o y'a sɔrɔ faamu ma don fɛn caman na donc adamaden bɛna adamaden n'a hakili de ye sɛbɛnni kɛ n'i ka faamu ma se yɔrɔ min n'i ka kodɔn ma se yɔrɔ min n'i ye sɛbɛnni kɛ effectivement avec l'évolution i bɛna na ko dɔw tiɲɛ ye o an bɛ se ka exemple min ta dɔrɔn o ye an b'a fɔ ko tile bɛ wuli ko tile bɛ bin mhm. an ka maakɔrɔ an yɛrɛ bɛɛ bɔra o tɛ silamɛya ye dɛ mhm. hali anw yɛrɛ ka maakɔrɔw ka fɛngɛ tun b'a fɔ ko tile bɛ wuli a bɛ taa bin a bɛ komi ni e wulila ka bɔ Saint-Denis sisan mhm. sɔgɔma fɛ i taara ka taa si Bagnolet i m'a faamu komi ko dagayɔrɔ dɔ bɛ yen n'a wulila a bɛ taa si mhm. n'a sira a bɛ tila ka bɔ yen ka na mhm. ainsi de suite mhm. an bɛ don min na i ko bi siyansi y'a jira k'a fɔ tile ka mouvement tɛ ten ah, tile ka mouvement tɛ ten non bon i bɛn'a ye kama eh, ne ko n ko fili bɛ kuma na i bɛna ye hali n'i y'a ta eh, sunkalo kɔnɔna na u bɛ min fɔ sunkalo la k'a fɔ k'i bi sun k'a ta tile wuli kuma ka taa bɛn a bin kuma o mhm. waati o dɔnnen de don bon ne ko ko sun bi don ka ta ka ta tile wuli kuma ka taa bɛn tile ben kuma mhm. bon o e kila e ka tilala k'a fɔ ko diinɛ min b'e bolo ko diinɛ in bilala ka na di diɲɛ bɛɛ de ma ka ka dun k'a sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ fan dɔ fɛ tile bɛ kalo wɔɔrɔ de kɛ k'a sɔrɔ a ma ben su bɛ kalo wɔɔrɔ de kɛ k'a sɔrɔ dugu ma jɛ donc e ka silamɛya o kɔnɔna na sɛbɛn kuma min fɔra o kuma na olu bɛ kalo wɔɔrɔ kɛ k'a sɔrɔ u ma sun tigɛ wa mufti est ce que ye kuma faamuya a fɔ fɛngɛ ɲɛna professeur ɲɛna est ce que tu me comprends dɔ bɛ sanfɛ dɔ bɛ duguma a bɛɛ sɛbɛnnen don mais n'i ma don kɔrɔna yɛrɛ philosophie kɔnɔ i tɛ se k'olu faamu ale bɛ tere bɔ kuma min fɔra ko ka ko a fɔra ko ala kira cira ala kira cira kafatan duniya bɛɛ le ma Jésus kelen pe de cila Israël denw ma. Yɔrɔ yɔrɔ min na a fɔ a ɲɛna ko yɔrɔ min na ni tere bɛ bɔ mhm. fo ka karo wɔɔrɔ su bɛ ko karo wɔɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ lɛri kɔnte lɛri tan ni fila n'o dafara yɔrɔ min na mhm. an tɛ tere ben kɔnɔ an bɛ sun tigɛ. o de kosɔn n'i bɛ sun na n'i ɲɛnaminina i bɛ sun tigɛ n'i bɛ sun na n'i voyage la n'i bɛ taara voyage n'i bɛ voyage la n'i tɛ se ka sun don condition na i bɛ sun to yen ni bana b'i la bana min b'a to i se ka sun don i bɛ sun to yen. mais normalement eh, mufti bɛɛ kan ka sun ɲɔgɔn fɛ. non bɛɛ man kan ka sun ɲɔgɔn fɛ. donc o la sun fana bɛ daminɛ lɛri tan fila de fɔra su la eh, a tɔgɔ di sun na k'a fɔ ko su kora o tɛ o tere bɔra o tɛ o lɛri tan fila de fɔra n'i k'a daminɛ six heures ka taga se dix huit heures mhm. i b'i ka sun tigɛ tere binna wa tere ma bin wa n'i k'a daminɛ six heures ka taga se dix huit heures i b'i ka sun tigɛ

yan komi dugu na faransi mhm. waati dɔra an bɛ sun tigɛ vers le 21 heures 22 tɛmɛ tile bɛ yen waati dɔra an bɛ sun tigɛ vers le 21 heures 22 tɛmɛ tile bɛ yen waati dɔra an bɛ wuli mhm. ka fitiri seli mhm. ka sɔrɔ dugu bɛɛ la a tɔgɔ di ka sɔrɔ tile bɛ yen waati dɔra an bɛ wuli ka fajari seli si même maka o bɛ seli 6 heures maka cinq heures waati dɔra maka tile bɛ yen o bɛna fajari seli mhm. ka fajari seli si même maka o bɛ seli six heures maka cinq heures waati dɔra maka tile bɛ yen o bɛna fajari seli.
donc eh, professeur. Ah, eh, ne ne tulo b'a la donc a fɔ mufti ye. donc il faut k'a ka eh, eh, eh, Paris diinɛ ɲɛmɔgɔw a k'i a k'i jija anw ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Mm -hmm. Ale filɛ ka min fɔ Paris yan sun bɛ don ɛri tan ni wɔɔrɔ ɛri tan ni wolonfila ma e b'a kalama e bɛ Paris yan e bɛ yan ne bɛ yan o ye tiɲɛ ye mufti ɛri tan ni seegin a fɔ a ɲɛna o a fɔ a ɲɛna ko ne bɛ kuma ni sariya le ne tɛ kuma ni Paris diina ɲɛmɔgɔ ye dɛ ne tɛ Paris kan ye dɛ ne ye ivoirien de ye
ne bɛ kuma ni diina de diina ne ye min dɔn diina na k'a ye min dɔn diina na tere bɛnna wa tere ma bɛn wa n'a ka lɛri dafara a ka fitiri lɛri sela ka ban fitiri tɛ se ka to ko karo wɔɔrɔ o est-ce mɔgɔ bɛ se ka sigi ko an bɛ fitiri kɔnɔna karo wɔɔrɔ wa ni fitiri lɛri sera tere bɛnna wa tere ma bɛn wa n'an ka lɛri filɛ ka e tere ma bɛn mais fitiri lɛri sera an fɛ an bɛ sun tigɛ.
mais mais o information tɛ diɲɛ bɛɛ bolo n ko problème bɛ yen dɛ o de kama n ko n ko religion religion ninnu tɛ universelle ye. a fɔ a ɲɛna ko c'est universel parce que aujourd'hui karamɔgɔ bɛ duɲɛ kɔnɔ bɛɛ la karamɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔ bɛ taamana o de k'a to ne bɔra fo Côte d'Ivoire fo ka se yan mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye ivoiriens ye ils sont pas sur les réseaux sociaux u tɛ télévision filɛ mais anw ka waajuliw o b'a filɛ farafinya daminɛna a ma mɛn o wa. e dalen tɛ siyansi la donc ɛɛ siyantifikuw bɛ min fɔ e dalen t'o la parce que ne y'a mɛn.

a n'a muso tununa ɲɔgɔn ma o histoire ka jan u nana ka na ɲɔgɔn ye arafa le mais kuranɛ kɔnɔ ne kɔni y'a mɛn adamu bɛ tɔgɔ ko farafin de ye kuranɛ kɔnɔ ko farafin tɛ adama ye adamu ye arabukan de farafina dugu tigɛra a ma mɛn i k'a lɔn o hmm.

o diina ju bɔra mɔgɔ minnu na e nansaraw ka diina ju bɔra mɔgɔ minnu na yahudiyaw ka diina ju bɔra mɔgɔ minnu na ɲɛnamaya lafiya kun bi farafinna waati min o y'a sɔrɔ olu kun bɛ komi u ka bɔgɔ dun Hmm? ibrahima ibrahima y'i yɛrɛ sɔrɔ egypte cogo di a f'a ɲɛna ko a taara mun ɲini egypte mufti sɔnna a ma ko ibrahim kun bɛ egypte yan a fɔ professeur ɲɛna k'a y'o ɲɛfɔ ne ma ibrahim ye egypte

isa isa min n'o ye porofɛti ye y'a dɔn isa ka kɔrɔ isa ka eh, waati ka kɔrɔ ni muhamadu ta ye ni san kɛmɛ wɔɔrɔ hakɛ ye egypte y'a ka egypte y'a ka egyptiya kɛ foroton k'u ka baara kɛ k'u ka ɲɛnamaya kɛ k'u ka maaya kɛ six mille ans yanni yanni isa ka na ka trois mille ans de civilisation kɛ c'est à dire eh, egypte y'a ka civilisation kɛ yanni eh, jésus ka na

ko finmanw de sara k'a to arabu ye mɔgɔw mélanger Egypte filɛ farafinw bɛ hali sini non non envahissement kɛra Egypte envahira de an bɛ Egypte envahira c'est-à-dire depuis le troisième siècle avant Jésus-Christ yanni Isa ka bange vers les années 300 attaque de kɛra envahissement kɛra u ye taa ni ka segin caman de kɛ a fɔ a ɲɛna ko ale mufti min filɛ nin ye ale ni ne an bɛ dugukolo min kan a fɔ ko kɛlɛ ni gɛlɛya de y'a to anw wulila ka bɔ o egypte in na hali sini o taraso ma tunu hali sini o taraso ma tunu an bɔra waati min y avait l'egypte et puis y avait la nubie mhm. u b'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen ko asuwan mhm. farafin gurupu minnu wulila ka bɔ yen mhm. o y'a sɔrɔ o bɔra grand lac ra dɛ o peuplementw kɛra dɔɔni dɔɔni ka yɛlɛn ka taa egypte ka taa nɛɛma sɔrɔ yen ka sigi olu farafin min nɛɛma kɔnɔ waati min o y'a sɔrɔ nansara a ye a filɛ ka fɛngɛ min fɔ ko a bɛ ɲinɛ min kɔ a trace bɛɛ bɛ yen a fɔ a ɲɛna ko an bɛ don min na bi médecine kɔnɔ médecine a fɔ a ɲɛna ko foyi kura ma dilan médecine kɔnɔ u bɛ baara kɛ ni min ye u bɛ temperature ta ni min ye u bɛ tension ta ni min ye u bɛ opereli kɛ ni minɛn minnu ye a fɔ ko nin minɛn ninnu bɛɛ kun dilanlen bilalen bɛ egypte tubabuw nana u ni fɛn caman de bɔra u ni gafew bɔra k'a bayɛlɛmɛ ka sɔrɔ ka tila ka religion eh, inventer kura ye ka segin ka na anw ma o de o de ma dɔn o de ma dɔn farafin bolo mhm. donc eh, baro kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka ɲɔgɔn bɔ fili la an ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma pour que mɔgɔw ka a bɔ a bɔ sila n bɛ fɛ ka professeur ɲininka o mhm.

c'est à dire professeur ne ɲɛ b'a la voilà c'est à dire ka taa saga faga kulu sanfɛ ani ka saga faga ni seliw sera ni fɛnw a différence ye jumɛn ye a bɛɛ fɛn kelen de ye parce que a fɔ mufti ye y'a dɔn ne y'a fɔ a ɲɛna ko fiyɛn caman bɛ kuranɛ kɔnɔ olu tɛmɛna o tun ye kunun ko de ye n'an donn'o kɔnɔ science nana jira k'a fɔ yɔrɔ dɔ dɔ bɛ yen min ye baganw ka baganw ka tɔgɔ ye di procréation ye a sɛbɛnlen don kuranɛ kɔnɔ ko bagan bagan bɛɛ danna fila fila fila cɛman ni musoman or bagan bɛ yen bagan dɔw bɛ yen cɛya olu olu ni cɛya n'u musoya ils sont deux à la fois mais mu bagan dɔw bɛ yen, mufti olu ko bɛ bange kɛ u yɛrɛ ma, professeur u b'u mufti yɛrɛ ko de protéger. ko e tun bɛ Oui. fini minnu don kunu fini tun tɛ don fɔlɔ la k'a ni fini bɛ don bi qu'est ce que ke- kelen don wa non c'est à dire o ye o ye kuma de ye Mhm. c'est à dire a sɛbɛnlen don avec certitude bon ni ni eh, fɛnw nana jira k'a fɔ bi bi na a min sɛbɛnlen filɛ nin ye o kuma in ti tiɲɛ ye donc o de kama ne ko n ko ɔ kuma min b'a kɔnɔ Mhm. donc kuma ninnu caman kan ka sɛgɛsɛgɛ bon or eh, ni bi tɛ a fɔ an bɛ don min na ko bi mhm. mɔgɔw de ko maga kana kɛ papier in na ko fɛn fɛn bɛ kuranɛ in kɔnɔ kuma kuranɛ in kɔnɔ ko ala kumakan de don k'a si tɛ wuli or a caman de wulilen de don bref o ye kelen ye. voilà k'a wulinin le professeur le fɛ sinon a ma wuli anw fɛ.
ɛ bon. mais, mais, mais parce que n'a wulila n'a wulila ɛ mɔgɔ minnu ye san ba san ba ba ba kelen ni kɛmɛ naani kɛ kɔnɔ kan.
ɔ mu ɛ ɛ professeur ne ye sagako min fɔ aw ɛ mɔgɔw bɛ saga faga ɛ village ɛ jo la ani anw bɛ saga faga ka taa saga faga kulu sanfɛ ou bien k'a faga ɛ ɛ ɛ a tɔgɔ. e, e, ni mɔgɔw bɔra makan ka saga faga a différence ye jumɛn ye ne fɛ a bɛɛ kɔni ye e, e, joli joli bɔn de ye quoi n'i ka kuma faamu mais u b'a c'est à dire genre ne y'a jateminɛ eh, bamananw bɛ saga faga sisan n'u ka jo u bɛ jo sɔn u bɛ saga faga ka bagan joli joli bɔn duguma ka a bɔn fɛn kan eh, silamɛw fana fɛ ne ɲɛ b'a la u bɛ u bɛ saga kelen de faga n'u bɔra makan

aa bon josɔn de kɔnna u nana josɔn sɔrɔ yen donc silamɛya jɔra josɔn kan donc pratique min kun bi josɔnnaw bolo o pratique ninnu caman adaptera ka don religion kɔnɔ sagafaga in y'o dɔ ye puisque i filɛ ka sagafaga in min fɔ ibrahima de n ka kan ka a den ko a sogo dara a ra o sɛbɛnnen bɛ o ye kuranɛ ɛɛ suran bi saba ni wolonfilanan de ye a haya kɛmɛ ni filanan a ko a den ma n'o ye ismaila ye ko ala ye sogo d'a la ko ale kan ka ka ismaila kɛ saraka ye justement parce que o waati o y'a sɔrɔ yahudiyaw chrétiens silamɛw bɛɛ de tun bɛ bɛɛ de tun bɛ mufti de tulo b'i la o y'a sɔrɔ waati ɛɛ professeur ɲininka o Mhm. n tila o ne ma tila n ka jaabi la o Mhm. non n bɛ fɛ ka ɔ non kuma kelen ninnu cɔ ko o tuma livuru t'ale yɛrɛ olu ya diina nin livuru t'a la wa bon ne ma tila n ka fɔ kuma et puis a ye question min posé n bɛ tila ka jaabi n y'o de f'i ye donc o- n ko o waati y'a sɔrɔ o waati y'a sɔrɔ diinɛ minnu bɛ ninnu bolo Awɔ. arabuw ni eh, juifuw ni chrétien ninnu bɛɛ o y'a sɔrɔ olu tun bɛ mɔgɔw de faga u ka jo kan i y'a Ah. faamu wa Mhm. donc o y'a sɔrɔ u tun bɛ mɔgɔ de faga u ka jo kan donc a tun bɛna a denkɛ de faga ɛɛ ala ye n'u tun bɛ fagali kɛ o hali u tun bɛ denyɛrɛninw bila ka o bila tasuma na u ka jo dɔ tun bɛ ko molɔk o tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ mɛlɛkɛ ye kuranɛ kɔnɔ donc a ye kuma in fɔ den ye den ko ko a ko ni min fɔra i ye ko donc i k'a kɛ ten ko ne jɛnna n'a ye den ɲɛ sirila ko a bɛna na den in kan tigɛ ko eh, jibirila jiginna ka na saga dɔ di bon pour te dire nin kuma ye min filɛ nin nin kuma kelen bi chrétienw ka bible kɔnɔ chrétienw ko ko isaka de kun kan ka faga eh, eh, saraka kɛ saraka ye ala ma eh, musulmanw ko ko eh, eh, a tɔgɔ di ismaila de kun kan ka faga musulman ma donc a fila la anw t'a dɔn min ta ye tiɲɛ ye mm -hmm. I m'a faamu nin fana bɛ kuran nin fana bɛ chrétienw fɛ yen laya min filɛ nin ye donc laya de nana ka na o sacrifice nin remplacer officiellement laya saga in donc josɔn modèle dɔ de don josɔn modèle dɔ de don i m'a faamu awɔ awɔ awɔ donc n'i y'a jateminɛ mais parce que ni ni josɔnna b'a ka jo sɔn jo bɛ sɔn ni hakili dɔ de ye wa a bɛ sɔn ni miiriya dɔ de ye o a kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'i bɛ bagan bɔnɛ a ni na ou bien k'i bɛ joli kɛ jirikuru kan o non ça n'a rien à voir donc ni ni eh, silamɛ ye eh, saga faga ka joli kɛ bɔgɔ kan yɔrɔ min mhm. n'o ma kɛ josɔn ye donc eh, josɔnna min fana bi taa shɛ faga wala kelen ka ba faga ka jo sɔn ne m'a dɔn fana bɛ kɛ kojugu yɔrɔ min puisque a fana b'a di fɛn dɔ de ma a b'a di hakilina dɔ kan a b'a di laɲini dɔ de kan i m'a faamu donc a bɛɛ bref, a bɛɛ ye kelen ye eh, n tilal'o la n bɛna ne bɛna ni ne bɛna ni eh, eh, n bɛna mufti jaabi Mhm. parce que problème ye nin de ye Mhm. nin religion ninnu de ye mɔgɔw ta otage la ale m'a fɔ ko josɔn ye bandiya Eh, religion ninnu ye mɔgɔw ta otage de la Aha. u ye religion ta otage la ni mun ye ko ala kumana Awɔ. donc fɛn bɛɛ bɛ nin yɔrɔ in de nɔfɛ awɔ

sila awɔ
sila awɔ n tulo b'i la mufti voilà professeur ɲininka est ce que il a fait un peu d'école s'il vous plaît n bɛ fɛ k'a ɲininka quoi e a kalanna dɛ non a ka école kɛ non awɔ non kuma d'a yɛrɛ ma kɛ a ka école kɛ wa professeur k'e ye école kɛ wa ne wa ɔ ne ye école kɛ ɔ k'a ye école kɛ il a un cahier euh, il a un livre de leçon livre dɔ b'a bolo n'a tun bɛ leçon ta min na

ala ka fɛn min ma sɛbɛn o de ka ca ka tɛmɛ min sɛbɛnna kan a ka dɔnni kɔnɔ mhm. an ka sɛbɛnni bɛɛ fana tɛ ko tiɲɛ don dɛ puisque mhm. buna adamadenw de y'a sɛbɛn a bɔr'olu de la n'a dun fɔra ko i ye buna adamaden ye k'i ye ji min an o bɛ an ka kumakanw kɔnɔ o b'an ka zanaw kɔnɔ ko c'est à dire mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila ko i bɛ se ka fili i bɛ se ka fili donc ala ka dan o ma donc n'a fɔra ko fili yera gafe kɔnɔ mhm. mɔgɔ man ka sɔsɔli k'o la mhm. donc an ka preuve c'est à dire preuve preuve mhm. tɛ ko ni eh, mais n'o de don déjà an yɛrɛ professeur na mais ma ma
a fɔra ko jibirila de tun bɛ bɔ sanfɛ ka na fɛnw dicter i jɔ sa i jɔ sa jibirila an ka jibirila to yen an ka jibirila to yen parce que ale bɛ fɛ a ka référence kɛ eh, papier a bɛ fɛ a ka référence kɛ livre ye i y'a dɔn ça c'est un support physique mɔgɔ bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn min na an an yɛrɛ bɛ kuma min bɛɛ ra min ye ala ko ye o mhm. an m'a ye o mɔgɔ si m'a ye an n'olu bɛ fara ɲɔgɔn na yɔrɔ min an b'a fɔ de ala ye sɔminfɛn de ye mhm. an bɛ i bɛ sɔmi ala la i bɛ ala baara nɔ ye nka i t'a ye nka est ce que o y'an bali ka da ala la wa ayi bon olu yɛrɛ min ni livre b'u bolo n'u yɛrɛ sɔnna ala ko ma y'a dɔn olu dalen don ala la o mais comme olu ko ko ala kumana mhm. bien vrai que ala ma kuma anw fɛ anw dalana anw dar'a la ko ala bɛ yen jɔn de ka ala ko ka bon ni jɔn ta ye ala bɛ kuma kan jira mɔgɔ min ma ani ala ma kuma mɔgɔ min yɛrɛ fɛ n'o yɛrɛ sɔnna a yɛrɛ ma k'a fɔ ko fɛn dɔ y'ale dan ko ale bɛ bato ta ka so ma jɔn de ka ala ko ka bon ni jɔn ta ye
ɲininkali gɛlɛn ah mais mufti peut-être mufti bɛ se ka dɔ fɔ ne ye o ko la non mufti mufti
ɛɛ sila mufti a ko de a ko de ko

i ka dɔ b'i wele la professeur livre le k'a to i ka livre le karan ka se yɔrɔ dɔ o ka professeuria d'i ma ka nin d'i ma ka nin d'i ma livre ka lɔnni parce que sɛbɛnni fɛn no i ka min sɛbɛnni ye i k'o le karan ka tɔgɔ sɔrɔ n'a ye donc là ale ya diina na il n'est pas eh, livre t'ale bolo an bɛ dugawu le kɛ professeur ye f'a ye livre le sɔrɔ a ya religion na epi a ka min fɔ sisan ko jotigiw ni sagafagabagaw seri la ko an bɛɛ ŋɛniya ye kelen ŋɛniya kelenw tɛ an bɛɛ ye den worobaga n'an ka den woro dɔ bɛ a ya den ta ka taga n'a ya den ye ekɔli la dɔ b'a ya den bila ka taa baaradenya la mhm. dɔ fana bɛ a bɛɛ ye den de ye o mais denw bila yɔrɔw de bɛ denw bɔ ɲɔgɔn na min tagara sɛnɛ kɛ mhm. u bɛ kɛ sɛnɛkɛla ye ni min tagala ka taga ikɔli kɛ mhm. u bɛ kɛ ikɔliden ye min ye kalan kɛ u bɛ kɛ karamɔgɔden ye
o ye komi siba jotigi bɛ taa ka taga yiri de tigɛ yirisun tu kɔnɔ ka kunkoro bɔ a la ka ɲa bɔ a la ka nun bɔ a la ka boro bɔ a la ka kɔrɔbara bɔ a la ka sen bɔ a la k'a lɔ ka da la saga minɛ ka saga faga ka joli bɔn matigi kunkuru la mhm. ɔ voilà donc o kɔnɔnɔ anw an ya saga nin n'an k'a faga mhm. anw b'a sogo tobi k'a domu mhm. an tɛ taa joli bɔn ala kunkuru la an tɛ joli bɔn limami kunkuru la i t'a faamu anw b'a kana tigɛ le an bɛ bisimilahi le fɔ a kan k'a kana tigɛ jotigi t'o kɛ o jotigi dɔw bɛ yen o bɛ sɛbɛ trois mille
joli bɛ bɔn duguma kɔni siya babo wa walima an b'a bɔn duguma ni ŋaniya min parce que an ka fɛn de faga ɔ mais peut être jotigi fana b'a ta kɛ n'o ŋaniya de ye jotigi b'a ta kɛ joli kan a ya yiri kunkuru min lɔnin don a bɛ a bɛ a bɛ a bɛ sɛmila ka contourner ka taga contourner k'a bɔn a ya ala kunkuru kan

Yirikuru de ka kuma ni mɔgɔ ta ye wa donc e dalen t'a la e dalen lamɛn sa e dalen t'a la tafo minnu bɛ kuru ni kunkolo fɔlɔfɔlɔ la an ka mɔgɔkɔrɔbaw yanni silamɛya ka na u bɛ tafo min kuru ka di ni kunkolodimi minɛ u bɛ ni kɔnɔdimi muso minɛ u bɛ ni muso y'a ka laada ye n'a sɔrɔ règles kɔnɔdimi b'a la u bɛ o tutu in o tutu min filɛ nin o e donc e fɛ o tɛ tiɲɛ ye quoi ne fɛ tu bisimila ye faniya de tiɲɛ tɛ
donc o tun bɛ tafo minnu kuru ka di mɔgɔ ma nkalon don tiɲɛ tɛ a bɛɛ ma don ne ta mɔgɔ dɔ la n'a jaabira ne kɔni ka min lɔn cɛkɔrɔbaw tun bɛ sɛbɛden sɛbɛn k'a don tafo la ne y'o dɔn karamɔgɔw bɛ cɛkɔrɔbaw tun bɛ nasi sɛbɛn ni kurana haya ye k'a di mɔgɔ ma u b'a min ka a fɛngɛ ka hakilidiya nasiw fɛngɛ

mɔgɔ min k'a ya fɛn faga yiri kurun ye ani mɔgɔ min k'a ta faga ala ye ni danni masa ye kelen don wa mais mufti ne kɔni ye min faamuya est ce que makan fana tun tɛ josɔn yɔrɔ de ye non mais i bɛ taara arrière le la ayi non ne ka question ne bɛ ne silamaya nana mɛ nana silamaya nana ka na makakaw bɔ o josɔnni ra awɔ

et puis c'est à dire a bɛ a bɛ komi ɛɛ eh, kasoladen. Ɔhɔn. mɔgɔ min bɛ kaso la. Mhm. c'est à dire a i y'a minɛ ka da tugu a da la a bɛ dibi ra. hali n'i y'a n'i y'a ɲɛ siri k'a bɔ pièce dɔ kɔnɔ ka a bila pièce wɛrɛ kɔnɔ. Mhm. il sera toujours dans l'obscurité. an filɛ ka min fɔ il répond c'est à dire à quelque chose qui est dogmatique fɛn min n'a sɛbɛnna yɛlɛmɛ cogo t'a la. a filɛ ka fɛn o fɛn fɔ c'est vrai kuma de nin bɛɛ sɛbɛnnen de don sauf que ale ti min dɔn ale ti min dɔn ninnu bɛɛ sɛbɛnna lagosi de kama o ye kelen ye mhm. awɔ ne bɛ min fɔ mufti ye mhm. anw ni surakaw yɛrɛ de tɛ sira kelen kan surakaw ka joko ni anw ka c'est à dire anw ka sɔnni mhm. su c'est à dire su ni tile de don u tɛ ɲɔgɔn sira kan

kalan wɛrɛw bɛ ne bolo min tɛ surakaw ka kalan ye min tɛ nansaraw ka kalan ye min tɛ yahudiyaw ka kalan ye kalan wɛrɛw bɛ ne bolo min tɛ surakaw ka kalan ye min tɛ nansaraw ka kalan ye min tɛ yahudiyaw ka kalan ye min ye bɛnbakɛw ka taabolo kɔrɔ ye min tun bɛnbaw bolo n bɛnba kɔrɔmaw mhm. k'a ta n bɛnbaw la ka na fo ka na bila bi la o ye mago ɲɛ e ye o bɛ mago ɲɛ e ye non non non mago ɲɛ kɔni o ye mago ɲɛ kɔni o ye e bɛ kuma passé de la o n'i ko a ye mago ɲɛ o ye passé de ye o ah, ne ka mɔgɔ ne yɛrɛ sigilen b'o de kan mufti ko k'ale dalen t'o la ko wa ko tiɲɛ tɛ ne lamɛn non parce que i kana i kana eh, parce que e ye question posé cogo min a bɛ komi bamananya sigilen bɛ joko dɔrɔn de kan tu vois problème bɛ yen dɛ voilà joko y'a yɔrɔ dɔ ye mais anw ka bamananya an ye mun de fɔ fɛnkɛ tɛ min dɔn fɛnkɛ tɛ min dɔn peut-être mufti tɛ min dɔn bamanan bamananya kɔnɔ n'i bɛ biri kɔmɔ na kɔmɔ ka mɔgɔ kɔmɔ ka leçon bɛ yen kɔmɔ ka leçon bɛ yen ala ka kelenmantiya o kuma bɛ kɔmɔ kɔnɔ maa kelen danba kelen seba kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen ala ka kelenmantiya o bɛ bamananya kɔnɔ jogo kuma bɛ bamananya kɔnɔ ne y'o de fɔ les quarante-deux de la Maât a b'an bolo bamananya ra mais a bɔ a ta yɔrɔ ka jan fɛn o fɛn n'o de ye juguman ye i b'a fɔ k'i ti sɔn o ma fɛn o fɛn n'o ye ɲuman ye e b'i kɛlɛ o de kan a y'a jɔ batiri batiri bɛ ka décharger

Mais min anw ka taabolo Aa. yan tɛ anw ka taabolo Aa, ko professeur. an ka kalan sigilen bɛ ju c'est-à-dire an ka a sigilen bɛ jogo ani maaya ani danbe de kan donc i i don i tɛ se ka don o kɔnɔ ka Awɔ. bɔ ko i ni ala ma ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ ye.
ɔhɔn an ko maaya an ko jogo an ko- an ko danbe kalan min bɛ ne bolo Awɔ. ne yɛrɛ dumilen don min kan ne sinsinnen don min kan ni ne bɛ se ka waso ni min ye o ye ne ne ye min sɔrɔ n bɛnbaw bolo ka jigin Nansaraw ta t'o la arabu ta t'o la arabu ta t'o la non non non a taamasiyɛn t'a la o de kama ne besoinnen tɛ liburu la pour que ka n ka maaya kɛ ne bɛ n ka maaya kɛ ka ka pan liburu kunna puisque min bɛ ne bolo o bɛɛ sɛbɛnnen tɛ liburu kɔnɔ o non ayi mufti yɛrɛ ko ko diinɛ kɔrɔ ko t'a bolo quoi diinɛ kɔrɔ ko ɲɛna o a bɛ ɲɛna a bɛ faransi yan wa awɔ a bɛ yan ɛɛ a bɛ yan kɛ awɔ bon komi vraiment ale bɛ a bɛmaw ya diina de kan a bɛ a bɛmaw ya taabolo de kan non awɔ mais professeur man ɲi faransi yan tugun a ka ɲi so de o cogo di tan a bɛ taa sigi so kɛ a y'a bɛmaw ya taga sira o bɛ so de wo n'a tagara du kɔnɔ o diinɛ ko ni fɛn tɛ ɲɔgɔn diinɛ la foi elle est personnelle non mais personnelle mais n'i bɛ yɔrɔ dɔ la

Moi, je crois qu'il doit repartir à sa racine. Non, ne fɛ mufti, au nom du Nyogosara, diinɛ, o b'i yɛrɛ de kan, o bɛ diinɛtigi de ma. O y'i yɛrɛ ka fɛngɛ mais ani i bɛ wari ɲini ou bien i nana i bɛ baara kɛ ça n'a rien à voir. Mɔgɔ bɛ se k'i ka diinɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ. Bon n'o Ayisa e k'i jɔ, ne fana y'o fɔ o. e fana bɛ ka nin fɔ e bɛ faransi de yan nɔ de e bɛ faransi yan n'o de kun e fana kun ka ɲi a kɛra tɔgɔ tɔgɔ arabu diinɛ de don fana an ka tiɲɛ fɔ non arabu dina tɛ ne tɛ arabu dina kan dɛ ala kira ko alisilamaya tɛ arabu dina ye dɛ fiyo le faamu sila ah. dina min an b'a kan arabuw ta tɛ dɛ ala kira filɛ kurana ko ko al arabu ashaddu kufran wa nifaq mhm. ko n'i bɛ n'i bɛ nafigi fɛ mhm.

ne m'a fɔ an talen don otaji de la wa farafin min bɛ kiretiyɛnya la farafin min bɛ yahudiya la farafin min bɛ eh, eh, silamɛya la ninnu de ibrahima den de ye nin bɛɛ ye o fadenya kɛlɛ de filɛ nin ye u ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a f'i ɲɛna ko ismaila ko ko kiretiyɛnw eh, ko ko isaka de kun ka kan ka kɛ saraka ye ko eh, eh, u fa eh, ibrahima de tun ka kan ka isaka kɛ saraka ye kerecɛnw y'o fɔ ils le revendiquent

puisque n'i y'olu ɲininka olu bolo ko diinɛ t'u bolo u yɛrɛ bolo ko taabolo t'u bolo u yɛrɛ bolo ko n'u ma tugu tɔw kɔ k'u ni ala tɛ ɲɔgɔn ye filiba de bɛ nin ko in na i bɛna ye finman de talen don otaji la c'est à dire mɔgɔ minnu bɔra cɛ kelen na olu ka fadenya kɛlɛ min depuis o tɔ de filɛ nin ye dugukolo kan an dara hmm? ah.

ka na f'i ɲɛna ko kɔnsɛpti ni ide minnu tara Égypte religiyɔn kan mhm. k'a bayɛlɛmɛ mhm. ka na n'a ye ko nin de ye ala kumakan ye ou bien ko nin de ye nin ye nin tarase bɛɛ bɛ anw bolo a bɛɛ bɛ a si ma tunu komi ale ko ko papiye anw ta tɛ papiye ye dɛ anw taw sɛbɛlen bɛ kogo de kan a gravelen de don i bɛ gravure dɔn n t'a dɔn n bɛ a ɲɛfɔ bamanankan na cogo min gravure dɔn a bɛ komi n'i ye bɔgɔ ta ka sɛbɛnni kɛ n'a ye kogo kan i bɛ taa karitusi karitusiw de sɔrɔ yen kuma ninnu bɛɛ bɛ yen a si ma tunu ala barika la minnu tun bɛ papiye minnu tun bɛ gafe kɔnɔ u ye olu ta waati min puisque u mɛnna Égypte dɛ u ye san camanba de kɛ yen an filɛ kɛnɛ ka sɛbɛnni min fɔ l'écriture est née en Égypte La religion est née en Égypte. La science est née en Égypte. Nin hmm. bɛɛ ye finman de ye y'a dɔn n ye n ye dɔgɔtɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ta f'i ye ɲininkali hali hali sini tubabuw bɛ k'a ɲɛɲini ko c'est à dire pyramide minnu bi Égypte u jɔra cogo di tu vas dans la vallée des rois tu vas i bɛ taa momie ninnu lajɛ i bɛ taa c'est à dire kabako de don

tora ah, fana kuranɛ fana ye bibulu eh, eh, ah, kopiye ainsi de suite wa dɔ de filɛ k'o sɛbɛn tora fana ka texte ju parce que a bɛɛ kelen ye a bɛɛ kelen ye ne fɛ cartouche minnu bɛ yen prière minnu tun bɛ yen kumakan minnu tun bɛ yen ne b'o de f'i ɲɛna ko kelen ko kuraw tɛ nin si tɛ ko kura ye a dugura jama na pendant pendant des millénaires a bɔra

I y'a faamu seulement a bɛ bolo la de a bɛ bolo la de fo k'an ka sama ka b'u bolo de puisque non non a tɛ an tɛ se ka an ka mɔgɔw to ninnu bolo ten sa a tɛ ɲɛ o i bɛ se ka mɔgɔw i bɛ se ka mɔgɔw ɲagami ta i bɛ fɛnkɛ yɛrɛ ɲuman na dabiri dabiri point com a dabirilen n'anw dara de ne kɔni fɛ ne kɔni fɛ n'i kɔni bɛ mɔgɔ don diinɛ a ma se kɛlɛw ni fɛnw na quoi Donc c'est là où tu vas voir que ce sont des religions, ou b'a fɔ ko ce sont des religions de tolérance, des religions égalitaires. Mm. Tiɲɛ tɛ, cɛ ni muso yɛrɛ tɛ kelen ye silamɛya religion kɔnɔ. Mm. Tuma ne bɛ min f'i ɲɛna bi bi in na tradition ko sari min bɛ anw bolo Afiriki. Muso y'a yɛlɛma de. Ne b'o de f'i ɲɛna, nous on avait des déesses, muso de tun ye seba ye.

ce sont des sociétés violentes u ti u ti foyi ɲini ni nɔgɔya ne de b'o f'i ɲɛna o ti ka pour que k'u lagosi o tɛ dɛ mhm. suraka suraka ni suraka suraka ni joli ni joli tɛ yɔrɔ o yɔrɔ suraka tɛ yen ayi mais mufti yɛrɛ y'o fɔ dɛ mufti ko ko suraka y'o ye mais ko ko prophète ma ko prophète ko ko eh, eh, ale ka diinɛ cira diɲɛ bɛɛ de ma ko surakaw surakaw tɛ quoi bon o yɔrɔ o yɔrɔ anw tɛ se ka sɔn ma anw tɛ se ka sɔn ma mun na ma mm-hmm. Mm-hmm. bon tu me diras ni n'i donna dogme kɔnɔ n'i donna religion kɔnɔ fɛn mm-hmm. dɔ bɛ yen o tɛ sɔsɔ awa i tɛ se k'o wuli ka bɔ yen puisque ne tɛ se k'a faamu ko masa c'est à dire mari masa ye danni kɛ ka mɔgɔw mɔgɔw ka jɛnsɛn diɲɛ fan tan ni naani fɛ ka tila ka taa dɔ ka ala ko k'o ju o ju di dɔ ma yen fɛ mhm. ka dɔ ka balo di dɔ ma yen fɛ ka dɔ ka kɛnɛya sababu di dɔ ma yen fɛ mais non non or olu yɛrɛ dun b'a fɔ de ala b'i dan k'i bila dugukolo yɔrɔ min a b'i i balo cogo eh, condition bɛɛ de dilan k'o bila o yɔrɔ kelen na y compris la croyance en Dieu. Y compris i ka diinɛ quoi.

u ye min fɔ jugement dernier ko eh, ni sitana ye mɔgɔ min nɛgɛ e bɛ jeni e bɛ jeni o tuma fɛn min ye e e bɛ entraîner ka don e bɛ ko- eh, kota la mun de bɛ kɛ o la c'est à dire o histoire ninnu don ka gɛlɛn o hakili la o ye quoi. lajarabi de sa lajarabi a don ka gɛlɛn hakili la bon sisan ni farafinw sɔnna k'olu ye siya min ye Mhm. ala ma diinɛ d'olu ma a ma foyi foyi d'olu ma a bɛ se ka c'est à dire finman yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo di nin ye ne danbaa ye donc ne ani bato ka kan ne kan ka nin sira in de bɔ pour que ni n danbaa bɛ se ka ɲɔgɔn cogo min n bɛ se ka n ka mɔgɔya kɛ cogo min ni finman yɛrɛ ma sɔn k'a fɔ ko fɛn ma bila ale bolo fo olu de ka taa tugu tɔw kɔ e bi e bi eh, afiriki eh, je sais pas moi burkina faso eh, chinois ka ala ala ala batu cogo b'i bolo walikele surakaw ta b'i bolo yen walikele nasaraw ta b'i bolo yen fɛ mais incohérence b'o la ma

tant que nin ko min ninnu de bolo a kunyanfan min ninnu de bolo anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ puisque m'a jateminɛ sa mɔgɔ minnu nana ka na fagali kɛ k'aw minɛ k'aw saw k'aw siri ka chaînew don aw la k'aw transporter k'aw feere i b'a fɔ bagan i i da de tun bɛ yɛlɛn k'a lajɛ ni ɲinw dafalen de don ou bien ni fiɲɛ t'i ra ni fiɲɛ b'i la i bɛ to yen

Hmm? kuma ka jan parce que fimaya yɛrɛ ka fima yɛrɛ bɛ lajɛ ni jɔnya ni ka fima filɛ ni jɔnya filɛ professeur i ka dernier mot fɔ parce que video kana na janya pour que n ka mufti ta oui i ka dernier mot fɔ e bɛ mun fɔ professeur mufti ɲɛna est ce que afro est ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ afrocentriste ye et chrétien ou musulman à la fois Sinon, pourquoi mm-hmm. Bon, euh, je, je, crois qu'au regard de tout ce que j'ai développé, mm-hmm. bon, a ka gɛlɛn mm-hmm. i ka kɛ farafin farafin ye min b'a yɛrɛ fɛ min b'a danbe fɛ min b'a min b'a bɔkolo fɛ a ka gɛlɛn i ka ye farafinya ɲuman ɲuman kɔnɔ ka tila ka ye nin bonda ninnu na a ka gɛlɛn ah. pour ne pas dire a tɛ se ka kɛ a ka gɛlɛn i ka ye farafinya ɲuman ɲuman kɔnɔ ka tila ka ye nin bonda ninnu na a ka gɛlɛn ah. pour ne pas dire a tɛ se ka kɛ puisque mɔgɔ minnu ye tɔɲɔ se anw ma dugukolo in kan mhm. ka lajaba se anw ma mhm. ka mangoya se anw ma mhm. o ye nin mɔgɔ minnu bɛ nin diinɛ fila in kan a fɛngɛbaw dɛ c'est à dire anw ni anw ni farafin silamɛw tɛ mais n'olu ma farati olu talen don olu talen don otage de la ils sont dans quelque chose u yɛrɛ bi ka eh. u passage min na fɔ parce que n'i taar'i jɔ par exemple an ye seli min fɔ sisan e ka t'i jɔ seli wolo kan k'i ka k'i ka seli kɛ k'a ban a ka gɛlɛn yɛrɛ i ka seli kɛ ni ni surakaw bɛnba dɔ tɔgɔ ma na i ka seli la puisque n'i ye n'i ye sabi ta et tout musa tɔgɔ na nana ni musa ma nana fɛn wɛrɛ na nana Jésus bɛna na ou bien Isa bɛna na ou bien fɛn dɔ bɛna na n'i tilala n'i bɛ n'i ka wurudiw n'i ka sɔliw kɛ e bɛ bɛnba wali bɛnbaw de wele i bɛ soli i bɛ soli kira ye de n ko e ka e ka e ka duwawu la e bɛ i bɛ i bɛ mɔgɔ minnu wele mɔgɔ a ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye dɛ mais seulement e ka mɔgɔ ɲumanw de tɛ kuma bɛ yen de e de ka mɔgɔ ɲumanw tɛ i yɛrɛ ɲuman an b'a fɔ an b'a fɔ an ka bamanankan na ni ko wula ko bɛɛ b'i ba bolo bɛɛ b'i ba bolo kɔni awɔ tiɲɛ i b'i fa de wele ka se ka se fo i b'i yɛlɛmɛ ko joli ma i b'u de wele olu ka na dɛmɛ don i ma ni ko bilen y'i sɔrɔ kɔni voilà ni ko n'i b'a fɛ ka dugawu fana kɛ i bɛ dugawu de sama ka taa i bɔkolo ma i bɔra mɔgɔ minnu na i bɛ dugawu kɛ olu de ye ɛ pourquoi an bɛ taa kaburu kaburu la ka taa an an an mansaw ka kaburu jura ka ka dugawu don u ye pourquoi an bɛ saraka bɔ ka nɛma se an ka su kɔrɔw ma n k'an bɛ saraka bɔ mais silamɛ fɔ o ye bidaya ye dɛ an bon c'est bon silamɛ bɛɛ tɛ komi o fana o taabolo bɛ yen voilà mais silamɛya la bɛ yen bon anw kɔni anw ta an b'u bato yɛrɛ de an b'u bato yɛrɛ de puisque an ka mɔgɔya sɔgɔlen don olu da puisque eh, fɛn min bɛ se ka anw ni ala surunya ɲɔgɔn na ka anw sɔrɔlali don o ye anw bɛnbaw de ye donc aw farafinw fɛ yen nɔ Dieu, ma mère et les ancêtres. Prophète fana mana mago min ɲɛ u b'a ɲɛ u ka mɔgɔ minnu bɔra olu la dɛ olu bɛ mago ɲɛ olu de ye donc il faut k'an fana taw ka mago ɲɛ an ye ten n bɛ se k'a fɔ a bɛ komi an bɛ luwanse de la diinɛ kura ninnu kɔnɔ quoi i m'a faamu wa voilà an bɛ luwanse an bɛ luwanse de la et puis an bɛ luwanse yɔrɔ min na. n'i ma luwanse sara sɔrɔ i tɛ

tiɲɛ na a nafa a nafa yɛrɛ de a nafa yɛrɛ de ka dɔgɔ an kan kojugu kojugu voilà ne bɛ fɛ ka ne bɛ fɛ ka non a nafa ka dɔgɔ an kan a nafa ka dɔgɔ an kan puisque i tɛna wuli ka baara kɛ n'i yɛrɛ i yɛrɛ hakilina ye e tɛ se ka i yɛlɛmɛ ni foyi ye bon fo e de bɛ sɔgɔ mɔgɔ walimɔgɔw la o de kama c'est à dire silamɛya yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ silamɛya in tɛ kerecɛnya tɛ capitalisme tubabuw n'u ka taabolo ninnu nin si tɛ nin si nin si t'anw ka hɛrɛ anw ka hɛrɛ tɛ nin fɛn ninnu si kɔnɔ voilà donc an bɛ yɛrɛ ɲini de la an kɔni an b'a ɲini an bɛnba kɔrɔmanw fɛ donc u ka du an ye an bɛ se k'an yɛrɛ foosi cogo a bɛ kɛ fana koyi fo n'a sɔrɔ an tɛ tiɲɛ kan dɛ ɔhɔn anw ma se mɔgɔ ma o non s'il y a un peuple pacifique au monde tout finman de don mais plus an bɛ don gɛlɛya kɔnɔ plus i bɛna ye jogow bɛ tiɲɛ plus i bɛ an ka mɔgɔw ye fɛnw na mais bon n'i dɛsɛr'i da balo ni fɛnw na karato karato ninnu ni e, kuntanko ninnu bɛɛ bɛ na o de fɛ o a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin de fɛ e kan ka e bi e kan ka ala deli cogo min san ka ɲɛ samiyɛ ka ɲɛ k'i ka sɛnɛ kɛ ni bi tɛ bɛɛ b'a dɔn ne ye dɔ ka alimami min bɔra ka exemple di ko ale fitinilama ko olu tun b'u ka foro la u y'u ka tiga tiga de bɔn fɛngɛ ka bɔ ka a da ko bamanankɛ n'a ka fali tɛmɛtɔ n y'a dɔn a ka falidenni de ye tiga tiga dɔ ta a taara ɲɛ ta a sɔmina ko tiga tun bɛ fali in da ra a ye juru don falidenni na a mm-hmm. seginna ka na mm-hmm. a sɔrɔ a tɛmɛtɔ k'a y'olu fo ko marakaw k'a ni ce donc a y'a laminɛ mm-hmm. olu y'a laminɛ donc a taara a seginna ka na ko aa ko ne seginna ka na dɛ ko n nana yafa ɲini kɛ aw fɛ e ko mun na aa ko ale ka fali ye u ka tiga ta voilà ko o y'o ye fɛn ye k'o tɛ bɛn aa k'olu ko ko bon ko nin ye nin ye bagan de ye a ko n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ de don n t'a ta k'a sɔrɔ n m'a ɲini aw fɛ mais bagan ye ne ta de ye donc a y'a ta yamaruya tɛ ne bolo donc ne bɛna ka na yafa ɲini k'aw fɛ a ko bamanankɛ in tun ye kɔmɔtigi de ye a y'a dugu in tɔgɔ fɔ a bɛ a bɛ a bɛ a bɛ fɛngɛw kan o a bɛ réseaux sociaux kan o parce que a sɔrɔla a sɔrɔla kɛlɛ in de kɔnɔna na ko alimamiw bɛ wuli ka mankan ci k'u bɛ wajuli la san kɛmɛ joli ko mun de ɲɛna jogo la

A y'a sunɔgɔ kɛ enseignement kɛ mais n'o b'a lafiya don problème bɛ min i k'a faamu donc professeur tɛ fɛ ka diinɛ si le kɛ anw ta ye min ye anw ye silamaw de ye silama n'i bɛ fɛ ka ni professeur b'a fɛ ka don silamaya kɔnɔ an bɛ professeur ko kura ye ka professeur kunkolo li i k'a faamu a bɛma ninnu ya hakililata nin k'o bɔ a kun na ka ala ta don a kun na sisan ka la ilaha illallah don professeur da ra ka seri fana seri ni professeur ye ka sagafo seri ni professeur ye ka fitiri seri n'a ye ka zikiru d'a ma a bɛ wurudiri kɛ ka ala min tɔgɔ a y'a danbagamasa nin ka danbagamasa nin yɛrɛ tɔgɔ d'a ma a b'o wurudi k'o wurudi k'o dafa n'i sera nin ma i bɛ lɔ i b'i la i ka haminankow bɛ nɔgɔya professeur bɛ dunya sɔrɔ professeur bɛ lahara sɔrɔ donc ni professeur ma aw ta kɛ donc o kɔrɔ ko professeur ni ala tɛ ɲɔgɔn bolo yɛrɛ quoi wa anw silamaw kɔni anw silamaw kɔni fɛ n'a ma ala ta kɛ ale yɛrɛ ko k'a danbagamasa danbagatigi aw ka diinɛ kɛ o kɔrɔ ko a ni ala yɛrɛ ti ɲɔgɔn bolo anw ka diinɛ kɔni kɔnɔ professeur kɔni ma don anw fɛ ka na ne bɛna a kunkolo li faransi yan ne sɔnna ma la ilaha illallah don professeur da ra donc sisan e yɛrɛ bɛ tubabu ka jamana min kan o e filɛ ka min fɔ o est ce que olu sɔnna o yɛrɛ ma fɔlɔ ala ma mɔgɔ si ci ka na ka n'a fɔ karisa karisa minɛ ka diya karisa minɛ ka diya n'a man di ala a tɛ mɔgɔ a bɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye ne yɛrɛ de jateminɛ n'a ka di ala a bɛ bɛɛ yɛlɛma ka bɛɛ kɛ silamɛ ye kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la hali ala tɛ ala tɛ se an ka kuma a b'an bɛɛ kɛ religion kelen donc n'a ma ɲɛ a ye dɔw da yan fɛ ka dɔw da yan fɛ ka dɔw donc bɛɛ de ka di ala ye bɛɛ b'i ka ala ɲini cogo sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn i b'a sɔrɔ cogo min na i b'a ɲini ten n'an taara fɛnɛ mɔgɔ si ma taa yen ka na ka n'a dɔn min bɛ lahara parce que an bɛɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ lahara ko in de o a bɛɛ lahara ko de sinon tubabuw ka diɲɛ dilannen don mais an bɛ ka lahara in de ɲini donc n'a ma ɲɛ lahara in bɛ ɲini mɔgɔ si t'a dɔn min bɛ lahara in na ka segin i taara ka na mɔgɔ de tɛ yen k'a fɔ k'i taara ka na donc ne yɛrɛ fɛ nin bɛɛ bɛ an bɛɛ bɛ ala ko kelen de la vraiment an bɛɛ bɛ ala de deli n'i dusu kasira bɛɛ b'a dɔn ko ala bɛ yen i bɛ ala wele ni ko ko y'i sɔrɔ mufti yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni ko ko y'i sɔrɔ i bɛ ala in de wele a kɛra cogo o cogo sa e de b'a wele donc a bɛ se k'i jaabi jaabi cogo bɛɛ la sinon tubabu kɔni dalen tɛ ala ko la tubabu tɛ silamɛ mais diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo an yɛrɛ bɛɛ bolila ka na olu nɔfɛ donc d'une part religion ko in kɔni c'est personnel la foi elle est personnelle k'a fɔ ko euh, ala de bɛ se ka jigin ka mɔgɔ dɛmɛ o ye nkalon de ala tɛ jigin ka mɔgɔ si dɛmɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ de dɛmɛ i bɛ baara kɛ quoi o de kɔni ye ne ka kumakan ye quoi mais toujours n'i ye mɔgɔ dɔ ɲininka dɔrɔn u b'o ka kɛlɛ ni sitanɛ bolo i kafiriyara dɛ i don ta i don ta o bɛɛ ye nkalon de ye mufti filɛ nin ye il est il est démocrate. n ko problème ye min ye wa. awɔ.

ee donc vraiment video yɛrɛ janyana kosɛbɛ donc bari video janyana kosɛbɛ yɛrɛ de tiɲɛ tiɲɛ na donc vraiment